Igbo bụ Igbo nna anyị ukwu anyị ekele gị o thank you. ee eh, gwatagodo ọha na eze aha gị aha m bụ ndịkwa nhụ ndịkwa onye dị ndụ ya ahụ n'eziokwu hmm. ee eh, nna anyị ukwu bụ onye Agbaelu Akpo nke dị n'Agụata Local Government of Anambra State nke a wụ mkpụrụ ya mkpụrụ ya dị hmm. e nwere ihe na-adị n'ime ya na-eri eri ee mkpụrụ ya ee m bee ya etu a enwetazie mkpụrụ ya ee hmm.
kee ihe eji mkpụrụ ya eme mkpụrụ ya bụ ọkụkụ ka a na-akụ ya ọ bụrụ na ndị na-achọ imekwata nri ka eme ya dị ka egusi hmm. ekebe but onweghị onye ga-enwe ikike ịtara ahụhụ kebe ị mara ihe a na-akpọ ihe a hmm? ịma na anyị na-agwa ụnụ ọ bụrụ na emebe ihe ịgba nkwụ nwaanyị maọbụ ihe nwaanyị ọ bụrọ iko ndị oyibo ka eji agbanye mmanya ọ ihe ọdịnala ee ọkwa ịfụrụ ya kwa ịfụrụ ka o si dị ihe igbo na-use bụ ihe dị ka chi si kee ya hmm? Lekwe nna anyị ukwu na-eme ya. Nna anyị ukwu, anyị ekele gị o. Thank you. Ee, dị- gwatagodo ọha na eze aha gị. Aha m bụ Ndịkwa Nhụ. Ndịkwa Onye dị ndụ ya ahụ.
nọ n'eziokwu. Mm.
Ee, nna anyị ukwu bụ onye Agbaelu Akpo nke dị n'Agụata Local Government of Anambra State. Nna ọ be- ọ be gị ka ihe ndị a na-amị ka ị na-egote ya Ebe egote. ya ka m ji biri ndụ ezumike nka m nọzi bụ na-akụ mkpụrụ ihe na m na-emechata ya. Mm.
Wow! Wow! Igbo bụ Igbo ụnụ afụgo hmm? agafetere m taata wee fụ ka ọ nọ wee na-ewepụta na-asachasị na-edesa ihe a na-akpọ nna anyị ukwu gwa ha ihe a na-akpọ ya n'Igbo iko iko eji aṅụ mmanya hmm.
e nwere ihe a na-adị akpọwa ya ebe a na-agba nkwụ hmm. adị na-asụ amị amị na amị kwa ya bụ amị na amị na amị bụ obele okay obele Mhm.
Okay. nke na-abụ ya ka eji etete ya na Ne- ngwọ ma ọ bụ na nkwụ ee nke na-ewu nke eji anọrụ ala Ala, aṅụ ya. Ee, na-aṅụzi ya aṅụ ọ na-aṅụ ya aṅụ okay ya bụ gị nwa na etu esi wee etu o si wee dị gị nwa bụ ihe bechapụziri ọnụ ya Ee, o wee dị etu a dịka iko mhm. Ah, igbo kwa ụnụ afụgo ya. ọ ihe a bụ iko igbo ji aṅụ mmanya mgbe bụrụ ma gboo nya ka eji agba nkwụ nya ka eji eme ọtụtụ ihe ihe ọbụla bụ omenala ihe niile eji agba nkwụ ọ bụrụ na ị nee anya mgbe bụrụ ma gboo ihe niile eji agba nkwụ na-abụ ihe dị ka chi si kee ya natural mmanya a na-ete ete ọ naghị enwe expiring date n'okpuru ya anaghị ede ya ede ọ na-awụ natural one maka kịta ụfọdụ na-agbazi ma wine ma Hero na-enye sịzi enye di ma onye nwunye mmanya ndị ahụ bu expiring date n'okpuru ya ka ịfụ na marriage ahụ nwere ike ime expire anytime ị nekwa anya ịfụ iko a ịfụ na ihe dịka chi si kee ya kwa ịfụ ka nna ya ukwu nọ kịta na-edezisi ya ewere ya gịnị apụ ahịa ndị onye ma anya ya o mee gịnị egoro hmm, ọ ka dịcha nakwa enwere ndị nke ị ka wegara ọkwa ya anyị jee anyị jee hụ ya anya so ebe mụ na mpa na-aga na-awụ ebe ọ na-amịpụta ka ụnụ fụ ihe na-amị ya bụ ihe hmm? wow okay ọkwa ụnụ afụgo ya na ọ bụghị ogugo ka o goro ya na ọ na-akụ ya na be ya

ee eh, igbo bụ igbo ọkwa ụnụ afụgo ya ị fụcha the shape ọ bụrụ ka chukwu si wee kee ya o wee dịrị ndị gboo wee mara na eweta ihe a na enwere ihe a ya-eme wee wepụta ihe nọ ya n'ime o wee bụrụ iko ewere ya na-aṅụ mmanya na-aṅụ mmiri ndị gboo kakwa na anyị ma ihe ọ wụ eziokwu amamihe anyị na-amasị kịta bụ nke anyị mụtara n'aka ndị ọcha mm. mana nke ha bụ nke ha natara site na ọgụgụ isi chineke nyere fa ewere mee ihe ụwa were na-agara ha mfe oge bụrụ mgbe ahụ ngwa nekwa anya ị fụ ya ee ha ma na aga ha na-eri nke eri na ihe a ga na-eji ya eme ha ekwerọ ka ihe ọbụla bụrụ ihe lara n'iyi n'ana be anyị mgbe bụrụ ma gboo anyị wee na-asị na ụmụ ihe ndị a agaghị ana kwa ị fụrụ ka papa si wee nọrọ kịta na-edezi ya ee eh? ụnụ afụgo iko ị kpọọ nwa gị sị ya bịa lere ihe a na-akpọ iko ee eh, gosikwa ya ka esi eme gosi ya ka esi akụ ya so i weta mkpụrụ ya kịta ka ị kụọ ya n'ala hmm,
okay eh. okay ọ naghị akpọ akụ ya ka ọ dị mmiri ọ dị ndụ ọ ya-ebu ụzọ kpọọ dry ya ọfụma n'anyanwụ ka ọ ga-adị hmm. ha o ruzie oge ị ga-akụ ya ọ nakwaghị epu ka um, elili hmm. melon ọ naghị epu ka ndị four days or five days nke a ga-eru six months ị kụọ ya n'ala gị hapụ ya ka ha na-eji i chefuo ya ụmụ ịgbara ya mgbara ka na-ahụ ya bụ mkpọsa ụlọ i chefuo na ị nwere ike were ọgwụ kọwara ha eto ihe ịbụ ọdọ ya jepuwe ntụrụ
igbo bụ igbo ọkwa ụnụ anụgo ọ naghị abụ ị kụnye ya i chebe ka o puo ka ọka na ihe ndị ọzọ na ọ na-anọ months ọnwa ise ọnwa isii tupu o pulite n'ala ịfụ na ọ bụghị ihe onye ndidi onye enweghị ndidi ga-emenwu ha wee mee gịnị mee ya nwee experience ya nwee the patience to wait for it for months wee maa na lee ihe ọ na-anọ tupu o tobe ndị gboo nwere ndidi ndị gboo nwere akọ ndị gboo ma ife karịa anyị ụnụ ka anyị na-eme ụnụ fụrụ ya ee nna anyị ukwu ahụ ize gị igosi anyị nke a ụnụ afụghị ee anyị afụgo ihe na-amịpụta iko iko a sị gị jee nye m iko ya wụ cup mgbe gboo iko owe ya wụ cup ngwa daalụ nke a wụ mkpụrụ ya Hmm. Very thick o. Ke. Kwụ nọ n'afọ. O siri ike.
Tinye n'ala ọ gaghị ere ọsọ. Ere ọsọ.
Bịakwuo ọ bụrụ ihe ya akpọ mkpọ tupu e debe ya n'ala. Nke a bụ nke afọ gara aga dị ihe a. Hmm. Mhm.
Igbo kwụ n'afọ gị ekwefuru ka mkpụrụ ya dị. Wow, wow, that's nice.